tele sirifila filɛ jama bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ o la aw b'a fɔ ko ala ka jɔ sabati ka wuruki ka bama ka taama aw bɛ ka n ko ka lase de filɛ nin tuma in na dɔgɔkun o dɔgɔkun min jɛmukan bɛ kɛ aw ɲɛkɔrɔ nin cogoya la ka aw fo k'aw barika da aw ka tumaw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ ka barika da aw ye aw ka teleso in kanuni na aw b'a kalama k'a fɔ n ko ka lase min ni a bɛ kɛ sirifula jakanso la dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ wele bila maaw de ma maa minnu ni olu bɛ se ka na farafinna ko yɛrɛ ɲɛfɔ walima ka na farafinya ɲɛfɔ sabula tubabuya bɛ ka ɲɛfɔ arabuya bɛ ka ɲɛfɔ nka an bɛ don min komi bi ni farafinya ma ɲɛfɔ a tunutɔ don dɛ o kama an bɛ wele bila karamɔgɔbaw ma bi belebele b'an ka kɛnɛ kan karamɔgɔ i ni jɔ anba i ni jɔ anba anba ayiwa aw ɲɛ filɛ maa min na aw ɲɛ kɔrɔ nin ye ale ye n ko karamɔgɔba ye min ɲɛsinnen bɛ ɲɛɲinini ma n'o ye siyaw siyaw ka ɲɛɲinini ye k'a fɔ nin siya in ye nin ye dɔgɔnɔya yɛrɛ a sɔrɔla cogo di maninkaya yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na bosoya sɔrɔla cogo di siyaw bɛɛ lajɛlen ɔ nka ale yɛrɛ ye dafin ye a tɔgɔ de ye ko baba danbɛlɛ baba danbɛlɛ ɛɛ dafin don sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ komi ale ka baaraw ɲɛsinnen bɛ o ɲɛɲininiw ma an y'a wele bi ka na n ko karamɔgɔba don ɔ yanni an ka siya tɔw ta ɲɛɲini ale yɛrɛ ye dafin min ye an y'a wele ka na bi a ka na kuma an ye dafin walima dafinya mun don n'ala sɔnna ma bi ale bɛna baro kɛ o kan karamɔgɔ i ni jɔ anba ɛɛ eh, kungo jan i ni jɔ anba an ye tanga tara la ala la ka bɔ gɛdɛ kurulabonta ma o kan ka ala tɔgɔ la mahinala le hinala le mhm. sarali lon mansa le mhm. an y'ile le bato la an y'ile le matara la jaani an kanda sira telennen bɔrɔlɔ kan i nɛɛmanen minnu ma olu la sira le ko ye mhm. mɔnɛ kɛnɛn minnu ma olu ta ko tɛ mhm. filibantelu fana ta ko tɛ mhm. ala y'a kɛ ten ami o ye fatiya kalannen ye o ye fatiya kalannen ye ayiwa ala ye kisi ni nɛɛma kɛ kiraba mamadi a n'a dɔnkolu a n'a dɛɲɔɔlu n'a manton bɛɛ ladɛnnen ma ko dɛ o y'an sɔlilen ye ala kira kan sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ma eh, kungo jan ah, yanni an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔ eh, an bɛ foli lase an ka sababu ɲuman ma n'o ye diɲɛ bɛɛ lafiyali sababu ye an bɛ don min n'i ko bi mhm. n'o ye aseyidi sherifu usumani madani hayidara ye ale de ye siyaw bɛɛ ka mɔlɔn d'a ma Mm, siya siya fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ siya fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ valeur min n'o kan ka y'o ah, don ɔ valeur mɔlɔn de ye valeur ye komi anw tɛ tubabukan mɛn mhm. an b'a fɔ de ko mɔlɔn mhm. o tuma na ayiwa ale de ye siya bɛɛ ka mɔlɔn d'a ma n'o ye valeur ye mhm. serifu usumani madani hɛdara a ka laseli kelen o kelen n'i y'a lamɛn a bɛ siyaw ka valɛri d'a ma k'u ka kanw valɛri di u ma eh, kungo jan n'i ye ne sigilen ye kɛnɛ in kan yan bi ka kuma nko tɔgɔ la ka kuma dafina tɔgɔ la ala ni sherifu usumani madani haidara ale ka dɔsuli hmm. ale de ye farafinya kanu don ne na mhm. a ka kumaw kɔnɔ mhm. ale de ye farafinya kanu don n na mhm. ka tila ka dafinya yɛrɛ min ni o ye ne yɛrɛ siya ye ka o kanu don n na o de kama jɛkulu minnu bɛ kalan min bɛ kɛ an yɛrɛ an yɛrɛ tɔgɔ la an yɛrɛ ka kan na ne wulila ka ɲɛsin o ma k'o ɲɛɲini ko solɔn yirilɔn yɛrɛlɔnni ɲɔgɔn tɛ an karamɔgɔ sherif usman madani hedra mhm. an b'a fo mhm. a n'a ka denbaya bɛɛ mhm. a bɛ fɛn o fɛn fɛ diɲɛ ani lahara hɛrɛ la ala m'o nɔgɔyara an n'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ a tɛ fɛn o fɛn fɛ tɔɔrɔ ko la diɲɛ ani lahara ala k'an n'a kisi ka b'o ma Eh, kungo jan adama n tɛ kuma janya nin yɔrɔ la mhm. ayiwa ɲininkaliw b'i bolo mhm. ɲininkali min b'i bolo k'o kɛ mhm. baba danbele la dafina kow kan i bɛ se k'olu kɛ
awa an y'a fɔ eh, i bɛ ka ɲɛɲini kɛ siyaw ka ko kan i n'a fɔ i y'a fɔ bi ko min y'i bila baara in na kayi jamana tɛ kayi jamana ye ɔ i yɛrɛ ye kɔrɔn eh, dunge fɛnɛ mɔgɔ ye sabula i ye kɔrɔnfɛla fan caman munumunu siyaw ka ko ɲɛɲini na nka an y'o fɔ an b'a fɔlɔ e yɛrɛ de ta la fɔlɔ eh, n'a fɔra ko dafin walima dafinya mun de don
ayiwa eh, kungo jan adama an b'i fo mhm. ka an lajɛ jamakulu bɛɛ fo mhm. dafinya mhm. n'i y'a mɛn ko dafinya dafinya yɛrɛ ye fɛn min ye mhm. fo k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen lasiriw de b'a la mhm. n'o ye bɔyɔrɔ ye mhm, n'i bɛ fɛ ka fɛn dɔn k'a dɔn ka ɲɛ a bɔra yɔrɔ min i b'o de ɲini k'o dɔn o la i y'a dɔn nka mɛ n'i m'a bɔyɔrɔ dɔn a ka gɛlɛn i ka se ka faamuyali sɔrɔ a la o tuma na mhm. dafinya mhm. dafin yɛrɛ bɔra siya min na mhm. n b'o f'i ye o de ye maninka ye dafin bɔra maninka de la dafin ye maninka de ye hali sisan a bɛ fɔ an ma ko dafin an b'o laminɛ nka dafin ye maninka ye dafin dugu si tɛ yen min t'a yɛrɛ ka dafinya dɔn o dafin tɛ yen min t'a yɛrɛ ka maninkaya dɔn n'i taara dafin dugu fɛn o fɛn na hali sisan n'i ye denmisɛnnin ye n'i kɔrɔbayala n'i ye ko dɔw kɛ a bɛ fɔ ko e dafin dentɔ ka nin kɛ e maninka dentɔ ka nin kɛ sabanan fila fɛn fɛn wari ma voilà a bɛ fɔ i ma ko dafin i b'o dɔn k'a fɔ e de ko don a bɛ fɔ i ma fana ko maninka i b'a dɔn k'a fɔ e de ko don a bɛ fɔ i ma ko e maninka dentɔ ka nin kɛ ou bien ni kuma dɔw fɔra sisan mhm. i m'a mɛn ka ɲɛ mhm. segin kɛra kuma in kan tuguni mhm. i m'a mɛn ka ɲɛ u b'a f'i ye o kuma ko i tɛ maninka kan mɛn wa hmm. dafindugu bɛɛ k'a sɔrɔ u bɛ ka kuma min fɔ anw yɛrɛ b'a fɔ o ma yan ko dafinkan ko dafinkan mɛ u b'a fɔ ko ne ko e tɛ maninka kan mɛn e tɛ maninka kan mɛn wa o bɛ fɔ dafindugu bɛɛ la ah. i y'a ye o kuma o b'a jira k'a fɔ ah. dafin ma ɲina ah. a ka maninkaya kɔ o ye tiɲɛ dafin ma ɲina a bɔsun kɔ mhm. dafin ma ɲina a ka maninkaya kɔ mhm. nka mhm. a fɔra an ma ko dafin an sɔnna o ma ka sababuya kɛ siyaw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ de mm, kosɛbɛ kosɛbɛ siyaw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni de kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ ni ne ko dafin ye maninka ye dafin bɔra maninka la y'a dɔn dɔfɔ yɛrɛ la min ka gɛlɛ dɔfɔ ko la n'a bɛɛ ye n'o ye histoire ye n b'a fɔ histoire de ma ko dɔfɔ tariku ahan tariku o tuma na min ka gɛlɛ tariku yɛrɛ koɲɛ na n'a bɛɛ ye o de y'a tumada ko ye o tiɲɛ parce que n'i nana tariku fɔ misali la sisan n'i y'a fɔ ko layi sɛk umaru tali ale ye misiri dɔ jɔ yan ko ɲinan o san kɛmɛ wɔɔrɔ ye an b'a fɔ k'an terikɛ i filila sabula layi sɛk umaru tali yɛrɛ bangeli ka se bi ma o tɛ tɛmɛ san kɛmɛ saba kan o la n'o tɛ i ye min fɔ dati ko a bɛ tariku la o tumana dati ko o de ye tumada ye o tumana o de ka gɛlɛ dɔfɔ yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan ayiwa o la an bɛna min fɔ k'a fɔ ko bintɔn kulubali ko ni sumaworo kante ee ayi olu tɛ waati kelen mɔgɔ ye olu tɛ tuma kelen mɔgɔ ye ko la ou bien k'a fɔ ko ngolo ko ni ayiwa dajara y'a kɛ dajara olu tɛ tuma kelen mɔgɔw ye donc o la dafinya walasa dafin bɛɛ ka se ka dafinya yɛrɛ cogoya dɔn an b'a ta sanfɛ de ka na o tiɲɛ n'i bɛ fɛ ka dafinya dɔn sɛbɛnni kun tɛ an bolo o de kɛra n na ko yɛrɛ la gɛlɛman ye k'an ka dɔfɔw tumada ko gɛlɛya nka jateminɛw bɛ kɛ sɛbɛnni kɛra cogoya minnu na sɛbɛnnikɛlaw fɛ alihamdulilayi ala nana an dɛmɛ fana ɛɛ manden dɔfɔ bɔra ne yɛrɛ ko n ko dafin ye maninka de ye dafin fana bɛɛ b'a ka maninkaya dɔn mhm. n'i bɛ fɛ ka dafin bɔra maninkaya kɔnɔ cogoya min na mhm. i bɛ manden dɔfɔ de ɲini k'a dɔn mhm, n'o ye manden tariku sɛbɛnnen manden tariku sɛbɛnnen an b'a fɔ a ma ko manden dɔfɔ an bɛna sanfɛ an bɛ taa an bɛnba fɔlɔfɔlɔw an bɛnbalu na tuma ka bɔ telebɔ dɔ ka na telebe afiriki fɛ yan ayiwa telebɔ o ye jumɛn ye kɔrɔn o la y'a dɔn an b'a fɔ ko kɔrɔn fɔlɔ a tun bɛ fɔ de ko telebɔ ani telebe nka sisan an b'a fɔ ko kɔrɔn ani telebe an t'a fɔ ten de fɔlɔ a tun bɛ fɔ de telebɔ ani telebe tele bɔ yɔrɔ an'a be yɔrɔ ɛɛ silamɛya nalen kɔ de kɔrɔnko fɔra an fɛ yan mhm. n'o tɛ anw fɛ yan kɔni anw fɛ yan mhm.
kɔrɔnko fɔra anw fɛ yan mhm. silamɛya nalen kɔ o fɔra cogoya jumɛn na a bɛ fɔ n'i bɛ seli i b'i ɲɛsin yɔrɔ min kibla arabuw ko kibla anw ko o ɲɛsin fan o de ma ko kɔrɔn o kuma o fana bɛnna anw ka tile bɔ yɔrɔ de ma o de la anw ka tile bɔ kɛra o fɔcogo yɛlɛmana ka kɛ kɔrɔn ye mhm. kɔrɔn yɛrɛ ye kibla de ye mhm. y'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ alikaba ni tile bɔyɔrɔ cɛ mhm. olu ka kɔrɔn ye tilebin de ye mɔgɔ minnu fana bɛ alikaba ni worodugu cɛ olu ka kɔrɔn ye kaɲaka de ye mɔgɔ minnu fana bɛ alikaba ni kaɲaka cɛ olu ka kɔrɔn ye worodugu de ye ɔ o la anw ka kɔrɔn ye telebɔ de ye nka an bɛnba fɔlɔfɔlɔlu na tuma mhm. a tun bɛ fɔ de ko mm. telebɔ mm, ani telebe mashiriki wal magrib hali sa arabu kalannaw yɛrɛ b'o kan o b'o kan dɛ mhm.
donc o la mhm. ayiwa eh, an bɛnba fɔlɔfɔlɔfɔlɔw na tuma ka bɔ telebɔ la n bɛ se k'a fɔ kɔrɔn na ten walasa mɔgɔw k'a faamu an bɛnba fɔlɔfɔlɔw na kuma ka bɔ kɔrɔn fɛ ka na telebe afiriki nin kan yan wusu seegin i k'a dɔn manden dɔfɔ yɛrɛ bɛ bɛn hmm. wusu seegin de ma tuma belebeleba seegin tuma belebeleba seegin wusu hmm. bon o fana ɲɛfɔli b'a kɔnɔ wusu de ye temps ye quoi wusu de ye temps ye hmm. i n'a fɔ sisan n bɛna misaliya kunkurunin dɔ f'i ye an ka tɛmɛ ni baara ye ɛɛ anw fɛ dafina marabolo dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko parakɔrɔ parakɔrɔ parakɔrɔ o ye dafina marabolo dɔ ye ko dafinw ni jɔ
o tuma o parakɔrɔ nin a bi ka di hɔn ɛɛ a dugu in sigilen bɛ kulu de cɛma a sigilen bɛ kulu kulu cɛma de sira tɛ dugu dɔw sira bɛ yen mhm. n'u bɛ bɔ mhm. yiri dɔ de labɛnnen bɛ mhm. u b'a fɔ a ma ko sanana yɛlɛyɛlɛsen u b'a fɔ ko asikale yɛlɛyɛlɛsen o de dilannen bɛ u b'a ta ka taa a sɛmɛ farabolo nin na a sɛmɛnen bɛ farabolo nin na yen hali sisan u bɛ yɛlɛ o asikale in de fɛ ka taga u ka dugu la u ka dugu la ni musow bɛ taa lɔgɔ ɲini fana u bɛ yɛlɛ o asikale in de fɛ ka taga mhm. tuma wɛrɛ mhm. ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan mhm. n bɛna a sira ni yira i la yiri yiri lɛsɛnnen don ka kɛ sira ye ka sɛmɛ farabolo la u bɛ yɛlɛ o sira nin de fɛ ka taa u ka lɔgɔ ɲiniw kɛ ka sɔrɔ ka musow bɛ lɔgɔ ɲun ka da u kun na ka segin o sira kelen fɛ ka jigin ka na dugu kɔnɔ fo i yɛrɛ ɲɛ ni tɛ kabako don o bɛ anw fɛ dafina o tuma na ni sira nana sɔrɔ parakɔrɔ dugu min bɛ ko tun a dugu in yɛrɛ tɔgɔ de ko tun parakɔrɔ dugu dɔ don ko tun mhm. o tuma na ni sira sɔrɔla o yɔrɔ in na mhm. k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ se ka taa lafiya la mhm. ka segin lafiya la ka sanananko in bɔ a la a bɛ fɔ o ma ko tunkaw ka sanananko wusu tunkaw ka sanananko wusu o de ye wusu ye wusuw tumaw ka jan ɲɔgɔn ye wusu dɔw bɛ yen o ye san ba jate de ye wusu dɔw bɛ yen mhm. o ye san kɛmɛ jate de ye mhm. wusu dɔw bɛ yen mhm. o ye san bi jate de ye wusuw yɛrɛ de tumaw ka jan ɲɔgɔn ye n y'a misaliya dɔ de fɔ tunkaw ka sanananko in daminɛ n'a dabila cɛ ko mun kɛra o kɔnɔna na o kuntagala kɔnɔna na o janyana sa o janyana sa o o surunyana sa o o bɛɛ de ye tunkalu ka sanananko wusu ye sasila bamako Ah, wusu
ayiwa o la Aha. eh, dafina an b'a daminɛ wusu seegin kɔnɔ an bɛ se ka dafinya yɛrɛ ye duuru de kɔnɔ ka na ayiwa wusu duuru sanfɛta duuru dɛ an bɛ se ka dafinya yɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔ ka na i y'a faamuya ayiwa wusu ninnu na eh, o la pa- wusu yɛrɛ seegin n na a seegin bɛɛ tɔgɔ f'i ye walasa faamuyali ka sɔrɔ a la ɛɛ fundi wusu mhm. fundi wusu mhm. o ye san ba kelen hijira u b'a fɔ min ma ko hijira arabukan na hijira arabukan na y'a dɔn alakira muhamadu sallallahu alaihi wa salama a bɔra magan ka taa madina ala y'o diɲɛ d'a ma k'a ka bɔ magan ka taa madina a bɛ fɔ o de ma ko fundi arabuw b'a fɔ ma ko hijira anw b'a fɔ ko fundi fundi awɔ o tuma na mhm. ayiwa anw fana bɛnbaw ka bɔ kɔrɔn fɛ ka tilebiyanfan in lasɔrɔ mhm. u ka nali a bɛ fɔ o fana ma ko fundi n'o ye eh, n'o ye hijira ye hijira ye mhm. u hijirala ka bɔ kɔrɔn fɛ ka tilebiyanfan in lasɔrɔ waati min o tuma na a bɛ fɔ o ma ko fundi wusu o bɛnna san ba kelen de ma kosɛbɛ kosɛbɛ wusu min dara o kan a bɛ fɔ o ma ko kɔnsɔnya wusu i y'a faamuya kɔnsɔnya o de ye colonisation wala wala ɲɔgɔn jɔnya waati parce que mɔgɔw nana min kɛ mɔgɔw nana min kɛ san ba kelen sɔrɔlen sariya sariya jɔnjɔn tɛ yen mɔgɔw kɛra i n'a fɔ wara o waati la ni min bɛ se min na o bɛ se ka o tigi minɛ ka o don a ka mara kɔnɔ o la an b'a fɔ wusu wusu filanan ma ko kɔnsɔnya wusu o fana bɛnna san ba kelen ma y'a faamuya mhm. wusu sabanan mhm. o de ye sinfonyali wusu ye mhm. donc sisan eh, waraya nin nana ye sisan an bɛnbaw nana ye nin tɛ se ka ɲa min bɛ se min na o k'o mara o ka b'o la donc u nana organisation kɛ sinfonyali de ye organisation u nana ka na organisation ba kɛ sisan ka jamana jamana misɛn caman fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ kɛ jamana ba kelen k'u kɛ jamana ba kelen
o de ye sinfonyali wusu ye wusu wɛrɛ min bɛ da o kan n'o ye wusu naaninan ye mhm. o de ye manden ko wusu ye mhm. donc u kɛlen si organisation kɛ sisan u nana ka na eh, sigi sigi ka jama ka sariya kelen ta sisan jamana bɛɛ bɛ se ka tagama ni min ye mhm. manden de nana a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ sisan voilà hmm?
manden de nana a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ sisan o tuma na o de ye wusu naaninan ye n'o ye manden ko wusu ye wusu duurunan mhm. a bɛ fɔ o ma mhm. ko manden kura ko wusu mhm.
donc eh, gɛlɛya wɛrɛw nana tuguni kɔ u nana ka na sariya sariya kɔrɔlenw bin ka sariya kuraw sogolo min bɛ bɛn ni o waati kura mɔgɔw ye i n'a fɔ an fa adama ka sariya o tun tɛ se ka boli nuhun ka mɔgɔw kan k'a fɔ ko ni filani filani sɔrɔla sisan filani kɔnɔ dɔ in o de bɛ nin ta o tun tɛ se ka kɛ nuhun tile la donc an bɛnbaw yɛrɛ nana sariya kura wɛrɛ sariya kɔrɔlen bin ka kura ta ka kura ta o de ye manden kura ko wusu ye a bɛ fɔ o de ma ko manden kura ko wusu o manden kura ko wusu o bɛnna san kɛmɛ naani ani san bi naani ma san kɛmɛ naani ani san bi naani ma f'i ye ko wusuw ka jan ɲɔgɔn ye awɔ janya t'a la surunya t'a la nka ko kuntagala de bɛ jate ko kuntagala de bɛ jate o tuma na wusu wɔɔrɔnan mhm. o ye fosofasa wusu ye mhm. o kɛra sa tumana min na ni eh, suruku nana don baw cɛma k'u yɛrɛ kɛ ɔ colonisateur bɔlen kɔgɔji tigɛ san ka na ah, y'a ye fosofasa donna kow la mhm. o tuma na fosofasa wusu wolonfilanan o de ye wurunenya wusu ye o ye wurunenya wusu u nalen san ka na u nana ka na an minɛ sisan o ye colonie colonie eh, français an kan sisan voilà hmm? o tuma na o kɛra min kɛ mhm. ayiwa wusu seginnan mhm. o de ye fasoya wusu ye mhm. bon fasoya wusu eh, m'a ye bon o daminɛna o eh, kɛra 1960 1960 1960 voilà modibo keyita ninnu kɛlen pɛrɛde modibo keyita kwame nkuruma seku ture ninnu voilà ani ka taa se ayile selasi ninnu ma u bɛ wulikajɔ kɛ waati min na o de kɛra walasa farafinna ka se ka a yɛrɛ ta o tuma na farafinna kɛnɛba caman bɛ yen o tuma na minnu kɛra ka u yɛrɛ ta o waatiw de la y'a ye o daminɛna o waatiw kɔnɔ ka na bila an bɛ waati min ko sisan la bon o wusu segin o de filɛ nin ye bakurunba bakurunba segin o tuma manden dɔfɔyalama kunnenw o ye manden dɔfɔ dɔfara ka fara ka tila tila mhm. ka bɛn wusu segin ma mhm. o wusu segin na mhm. n'i ye fundi wusu lajɛ o de ye fɔlɔ ye fundi wusu an bɛnbaw olu bɔra kɔrɔn fɛ ka na tilebin fɛ waati min o de ye fundi wusu ye bon o san ba kelen o o sigi kɛra cogo di tɔgɔ jumɛn tun b'u la u na kuma a tun bɛ fɔ an bɛnbaw ma de ko wangaranw o y'a sɔrɔ u ma wele dafin yɛrɛ ban mhm. u ma wele maninka yɛrɛ ban u ma wele maraka ban u ma wele maraka ban u ma wele kɔrɔbɔrɔ ban u ma wele sɔngoye ban mhm. u bɛɛ tun bɛ wele de ko wangaran i y'a faamuya mhm. o wangaranw olu nana ka bɔ kɔrɔn fɛ n'o ye telebɔ la o tuma na tuma jumɛn o kɛra waa fila kɛmɛ wolonfila ni bi wɔɔrɔ isa moyi ɲɛ

anw bɛ yan ah, o tɛ o ma kɔn nabila ibrahima ko yɛrɛ ɲɛ an tɛ bi mɔgɔ ye dɛ ayiwa eh, n'a ma faamuya mhm. a bɛ kɛ i n'a fɔ anw ye sisan sisan mɔgɔw ye mhm. mɔgɔ caman bɛ yen u b'an danbe ka taa sisan mɔgɔw de ma mhm. ka sɔrɔ an tɛ sisan mɔgɔw ye ɛ eh, san waa fila kɛmɛ wolonfila ni bi wɔɔrɔ ka kɔn nabila isa bangeni yɛrɛ ɲɛ anw bɛ yan o kɔrɔ ye dɔnnimaw ɲɛ san ba duuru la nin kɛnɛ kan yan ee eh, siga foyi t'o la o kɛra ayiwa ka bila waati jumɛn ma o de ye ka bila waa ni kɛmɛ wolonfila ni bi wɔɔrɔ o ye san ba kelen san ba kelen kɛmɛ wolonfila ni bi wɔɔrɔ ka daminɛ san waa fila ni kɛmɛ wolonfila ni bi wɔɔrɔ mhm. ka taa bila san ba kelen ni kɛmɛ wolonfila ni bi wɔɔrɔ ma mhm. o kuma na o san ba kelen kɔnɔna mhm. a bɛ fɔ o de ma ko fundi wusu danbɛlɛ naamu aa ko tuma tɔ tora duuru ye
aa ko tuma tɔ tora duuru ye Ahan. ɔ o la Ahan. o i bɛ fundi nin dafa wusu- Ahan, a n bɛ nin tɔni dafa ɛɛ o fundi wusu tɛmɛnen kɔ o san ba kelen kɔfɛ kɔnsɔnyali wusu de nana o de kɔfɛ sa o tuma na wangaranko bɔra a la parce que fundi wusu nin kelen an bɛ welela o kɔnɔna na de ko wangaranw an sigiyɔrɔ bɛ wele de ko wangarandugu wangarandugu sigi kɔfɛ mhm. o kumana kurubakɛlɛ nana mhm. i y'a faamuya mhm. o kumana o de kɛra kɔnsɔnyali e, e, wusu ye o kɛra min kɛ tɔgɔ kura dara an na ko wuduma o y'a sɔrɔ marakaw fana bɛ yen o y'a sɔrɔ marakaw bɛ yen o y'a sɔrɔ kɔrɔbɔrɔ zamaramaw fana bɛ yen olu fana bɛ yen mɛ olu olu taayɔrɔ kɛra saba de ye sisan mhm. taayɔrɔ kɛra saba ye mhm. kɔrɔbɔrɔw mhm. olu ni zanbaramaw olu ye kelen olu ye kelen ye o kumana marakaw n'o ye sonikew ye olu ye kelen ye bɛɛ ni ɲɛsin fan o kumana wuduma olu ɲɛsinna worodugu de la n'o ye o kumana eh, sonikew olu ɲɛsinna kɔgɔdugu la kɔrɔbɔrɔw olu ɲɛsinna kɔrɔn fɛ badawolo la ka taa y'a faamuya o kumana olu olu de welela ko sɔngɔyiw olu tilala fila ye kɔrɔbɔrɔ ni zanbarama mm. hali bi olu bɛ kan kelen de fɔ awa eh, an b'a fɔ an filɛbagaw ye k'a fɔ tuma koronna mm-hmm. nka an bɛ ɲɛfɔli min kɛ u ye nin na mm-hmm. eh, nin bɛna kɛ eh, nko ka laseli kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛna min kɛ fo ka taa a ɲɛfɔli faamuya sabula an ye nko karamɔgɔba dɔ wele ka na min tɔgɔ ye ko baba danbele ale ka ɲɛɲinini ɲɛsinnen bɛ siyaw ka kow de ma o la a ka kan a dafinya yɛrɛ sɔrɔla cogoya min na a k'o ɲɛfɔ ɔ ka kɔn dafinya ɲɛ an bɛɛ bɔra siya min na a bɛ ka o de ɲɛfɔ ni ala sɔnn'a ma dɔgɔkun natɔ ani min bɛ da o kan an ni baba bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa a ka se ka fɛn ninnu ɲɛfɔ fo aw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ dafinya de ye nin ye dafinya sɔrɔlen bɛ nin cogoya la ani dafinw sigilen bɛ nin yɔrɔ la ani dafin danbe ye nin ye ni ala sɔnn'a ma an bɛna ninnu kelen kelenna sɔrɔ an ka jɛmukan kan o tuma an bɛ wele bila dafinw ma u bɛ se ka min kɛ ɛɛ eh, walasa nin jɛmukan in a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen nasɔrɔ cogoya min na u ka fɛɛrɛ kɛ ɛɛ eh, min kɛli kun ye jumɛn ko don ɛɛ eh, tariku minnu ni olu bɛ jɛnli kɛ ka se ka an dafa olu la baba foli min b'i bolo yani ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ kɛ yan nɔ hmm, ayiwa foli min bɛ n bolo mhm. n bɛ eh, an lamɛnbaa jamakulu bɛɛ fo mhm. kungo jan adama kamara yɔrɔ an y'a bila yɔrɔ min na i tɛ fili o la an tɛ fili o ma dɛ an y'a bila kɔnsɔnyali wusu de n tɛ fili o ma dɛ dafinya sɔrɔla cogo min f'a ka fɔ de ayiwa ayiwa ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la an ka alimami baba tarawele gana n b'a fo kosɛbɛ ayiwa ani an ka karamɔgɔba abu kulubali ani an ka karamɔgɔba musa danbele gana o kumana n b'u fo kosɛbɛ ani an ka karamɔgɔba ɲɔgɔmɛra mugutari gari n b'a fo kosɛbɛ ayiwa nko kalanna bɛ yɔrɔ o yɔrɔ solomani jabate n b'a fo kosɛbɛ mamudu sangari n b'a fo nko kalanna bɛ diɲɛ fan o fan n b'u bɛɛ fo ka an yɛrɛ ka nko kalandenw sefeto ne ka nko kalandenw bɛ sefeto sefeto bɛ sefeto bɛ karata karata nin y'an ye eh, o y'an ye eh, eh, a tɔgɔ kakɔlɔw fɛ kakɔlɔw kakɔlɔw fɛ n b'u fo kosɛbɛ ah. karamɔgɔ isa tunkara n'a ka kalandenw bɛɛ n b'u bɛɛ fo o tuma na ani ayiwa yelemani ah. ah, siyaka kulubali yelemani kosɛbɛ o ye fana ye n ka nko kalandenw ye mhm. o tuma na yelemani kɔnɔ yen mhm. n b'u bɛɛ fo kosɛbɛ mhm. ka an lamɛnbaa jamakulu bɛɛ fo ka an filɛbaa jamakulu bɛɛ fo mhm. ayiwa k'a fɔ kungo jan aw bɛɛ ni jɔ aw ni jɔ ka jɔ sabati ka wuruki ka banba ka to a ma mhm. ala ka tuma wɛrɛ yira an na dafin ibrahima jata konatɛ kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ ee eh, n b'a fɔ dɛ ale ni ah.
eh, eh, ah, adamu daramɛ mhm. burkina faso ninnu bɛɛ lajɛlen dafin karamɔgɔbaw ye ani dafin karamɔgɔ tɔw ni ala sɔnna ma nin ɲɛfɔli in kɔni an b'an jija nin na kosɛbɛ k'a ɲɛfɔ sabula an bɛɛ an bɛɛ dafin o tɛ an bɛɛ ye dafin an bɛɛ ye dafin ye ni ala sɔnna ma kɔrɔfɔ bɛ na sisan tagalen ɲɛfɛ mhm. n'an sigira kɛnɛ wɛrɛ kan kungo jan an b'a lajɛ o dafinya mhm. a sɔrɔla cogoya min na mhm. mun yɛrɛ la a fɔra anw ma ko dafin an mago b'o de la e mago b'o de la ni ala sɔnna ma a bɛna ko kɛra cogo to a bɛ ta sanfɛ mhm. ka jigin duguma walasa mhm. faamuyali ka se ka sɔrɔ a la kosɛbɛ mhm. sigi ka ca an bolo dɛ nin y'a sigi fɔlɔ ye k'a fɔ ka taa foori dafinya sɔrɔla cogo di dafinw sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn ani yɔrɔ jumɛn dafinna b'a ta mini ka taa bila mini dugu minnu bɛ dafinna kɔnɔ marabolo joli b'a la dugu joli b'a la an bɛna a bɛɛ tɔgɔ fɔ kɛnɛ in kan yan ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ye ko nin de kɛra aw ɲɛ ni aw tulo garijɛgɛ ye k'a fɔ ko ala ka tuma wɛrɛ yira an na